ndị be anyị dejenu darụnụ ma jenu anya nụ anyị abịakwama ọzọ na ya bụ ihe mmemme Nsukka Gist TV mgbe anyị na-ewotenụ unu ihe mmemme nke anyị nekere ejirimara anyị bụ nke anyị eha m bụ Chikodili Mama eha m bụ Okwudili Okpe mee ihe anyị ji abịa nta na ya bụ ihe ejirimara anyị bụ nke anyị bụ na mkpugbe gara aga na anyị wotere ihe gbasara ụkwụ nkwụ bụ ihe eji mara igbo nsụka ma ya bụ ihe gbasara ụkwụ nkwụ na anyị chọrọ ma anyị chịkọta ya na njedebe nta na mbọsị ọzọ ma anyị welitekwom ihe ọzọ bụ ihe eji ama igbo nsụka ya bụ n'ego ọ dị na nwanne ncha anyị nwoke ja-agwa anyị okwu ndụmọdụ o nwere ike inye anyị bụ ndị igbo nsụka gbasara ya bụ nkwụ bụ ejirimara anyị daleka darụnụ ndị be anyị ndị nwe m na ndị m nwe ekele m unu ihe gbasara nkwụ abụghị anyị kwuru okwu gbasara nkwụ na anaghị ekwu ya chidome maka na uru nkwụ bara apeka uru nkwụ bara apeka nna nna he riri nke he hanụ anyị ya bụ na anyị na nwa anyị gara m eri anyị riri nke anyị anyị hanụ ụmụ anyị ya bụ ndụmọdụ m na-adụ ihe mere chọọ mụrụ nwa bụ na okwuta azụ gị karị ma oyi karị fuo ya bụ ekpere nna niile na-ekpenụ ụmụ ya ya bụ anyị bụ ndị dụ ndụ nwọshwa anyị zụ agharị nkwụ anyị bụ ndị dụ ndụ nwọshwa ịmara ihe iji eme igotela ala egote ọ bụ ala nke anara gị ọ bụ nke ịhatara ma ọ bụ nke i shi nweta ya bụ ala na ọ dụ oyi ma ị zọma ya nkwụ zụọgara nkwụ biko na uru nkwụ bara apeka dịka m gwara unu nkwụ be ndị be anyị ji enwe ezu eji eme ezumike nka Hmm. nkwụ bụ ezumike nka nke anyị chukwu nyere anyị onye la na ọ bụ nkwụ ole bi nwere mana ole bi nwere tikakwa etekwute eme gị na ga na-eme ekwụ evutenụ gị mmanụ ị ga na-enweta ego na ya bụ biko gbakwasịnụ nkwụ enya gbakwasịnụ nkwụ enya na uru nkwụ bara apeka ma bụ onyinye chukwu nyere anyị unu ekwele ma onyinye nke chukwu nyere anyị ma ọ bụkọmarị ihe ọzọ bụ na anyị ya bụrụ ihe dụ oyi ihe ọma bụ na anyị ụmụ anyị nke ndị anyị ja-amụta amụta darụnụ ndị be anyị daleka nwanne m si na gị si ekwu ya ikwuru ego si adị gị n'obu ma ihe mfe ikwuru bụ ya bụ tedere ya ya bụ na ihe dị na nkwụ bụ na nkwụ bụ ụdara na-adanụ onye ukwu adanụ onye nta ọ bụ mụ ị na-ezue n'ụkọchị ezu am- e, abịa n'ụkọchị abịa n'udu mmiri o nweghị bi nwere ego o, bi bụ ogbenye na ọha niile nọ n'ụwa na nkwụ banụ ya uru ya bụ na ndụmọdụ m na-enye ndị eka tilitere ndị nwere ego unu eneghele nkwụ enya na uru dị na nkwụ akarịa ọ bụrụ na ị nwere ego nwee maala amasị zụama ya nkwụ mee nke a na-eke palm plantation nwago n'oge na-abịa unu afụwanụ ga obodo anyị bụ naijiria na-ada yara yara yara yara ọ bụta na o nwe ga e merere oke obodo na na nkwụ so n'ihe ndị igbegbere nsụka ji eji ji azụ kọntrị a je-enye anyị maka ihe a na-ekwu maka ya gbasara biafra ma ọ bụ na o nwe isi ya bụ na ọ ji adị mụ ezigbo mma ọ ji adị mkpa te onye ukwu te onye nta eka gị ruo nkwụ zụama nkwụ i nweta akụ kọọ ya n'ala ma o fute neta ọ bụrụ na i rigị enwe ọsha nụ generation to come ya bụ ụmụ na ụmụ ụmụ gị je-erite ihe dị na ya ngwa ọmụ na ọ bụ ihe onye mere n'ụwa bụ e ji echeta ihe nkwụ bụ ihe bara uru bụrụ ihe te onye ukwu te onye nta te nwatakịrị te ọgerenyị na-e make use of ya bụ na nchịkọta okwu anyị bụ ọha niile gbakwasị nkwụ enya zụagide nkwụ mụgụ na echi dị ime o nweghị ihe ọzọ anyị ji eka bụ natural resources bụ nke anyị karịrị nkwụ ya bụ na mgbe anyị na-achịkọta ya n'agba nke ntaa n'episode ọzọ anyị bịakwama n'ihe ọzọ mara uru nkwụ bara gbakwasị ya enya ma ọ baanụ gị uru nsụka gist ebe a nọ